Thank you so much, Nikki. Uh, and our viewers, once again, welcome back. Uh, as Nikki has said, lero tili ndi nkhani uh, imeneyi yomwe tikufuna tikambe kuti kodi mtsikana ameneyo uh, makolo ake atamwalira uh, kusiyana uh, ma hours four zinaenda motani how did she cope with this how did she handle this because as you can imagine it's a, a tragic experience it's a traumatizing experience and her is only 19 years old zimene zachitika chaka chatha when she was only 18 years old uh, kumwalira kwa makolo ake amenewa amene anali mai ake ndi mchemwali awo amene amakhala nawo ndi mwana wa achemwali awo ang'onowo uh, wa zaka 8 kumusiya ndithu iyeyo kuti asamalire mwa, mwana wake uyo zinayenda bwanji how is she coping with that and again uh, touching on the core purpose of this show which is kuti kodi uh, nkhani zomwe zikuchitika kunjaku tingatolepo chani? Nkutheka mwina wina wake right now has just lost his or her parents, mwina analuza makolo ake ndi kalekale, they are struggling to cope with that, mwina by learning from her, her experience and how she has handled this, how she is right now, you can be encouraged

Pastor takulandirani. Ndipo I have known you for quite some time. Um, kuyambira uli, uli kamwana. Your late mom was a good friend of mine. Uh, may her soul continue resting in peace. Um, amfuma Kampala. Fitikati kwa, kwa Kampala. I remember when I was uh, doing my campaign in 2019, running for a political office. Um, ndikapitako amandiuza ah, amwene simuwina chaka chino ya." she was very honest uh, simuwina chaka chino and then you're a kid you're playing around the time around you know um, and i think we formed that bond with me and her that's why uh, when i got a phone call kuti ah kuyamba nanira phone kuti oh uh, Lexa wamwalira. Lexa ameneyu ndi uh, I think your late auntie yeah. ang'ono awo amayi ako amene makhala nawo then a few hours later and tsiku limene ndikupita ku Lilongwe and then ndili mnjira zoti ah amfumu uja amwaliraso I wanted to come back but then when other things happened in Lilongwe but uh, uh, even for me it was very tra traumatizing I think for the entire trip I kept on thinking chachitika ndi chani uh, chomwe chikuonesa kuti nkhani yako ndi yopasa chidwi uh, chifukwa it's not all the time kuti munthu amatha kuluza makolo ako in that space of a few hours ndi mwina uh, kuti ungofotokoza uh, kwa anthu amene akutionera kuti kodi kwenikweni chinachitika nchani kuti uh, zinthu zikhale kuti mpakana both of them amwalira in that space of hours okay uh, anayamba kudwala ndi- anali lexa koma anayamba kudwala pakanthawi komano chifukwa choona zoti anthu ah, chifukwa kuti amakhalira nthawi itali limodzi ndi chifukwa choona zoti chokhumudwa mai anganso anayamba kudwala. Patapita mawiki awiri ndinapeza zoti anthu aja kudwala kuja kunakula ndithu. Komano sunena zoti mai anga anali oti kudwala kuti kudwala mwakayakaya. Anali odwala mwakayakaya anali Lexa. Komano onsewo ndimawadwazikira ku nyumba. Linali Thursday ntachoka ku sukulu ndaphika ndawapatsa chokudya. Lexa ndinamdyesa. kunazabwera anthu amazaona ataona anena kuti anthu awa amaza amapemphero anazapempherera atapempherera anauza kuti ngati ali ndi chikhulupiriro ayenda chifukwa ngakhale lexa kuyenda samayenda napeza zoti anayenda anatuluka panja anacheza then anandituma kunsika Ta- pochoka kunsika napeza zoti napeza kuti Lexa ata- anakomoka komano that time anali atatsitsimuka kufunsa chimene chinachitika palibe amene anayankha sinanga ndi mmene anthu analili pakhomopo onse kunena zoti adwala tinakhala kufikira madzulo Pomwe tinali ndi anthu ena anzawo ongocheza nawo kuti kunena zoti ah, matendawa akula sitingakusiyire mwanawe wekha ayi, ndiye ukhala ndi munthu wamkulu. Tinakhala kumacheza ponena zoti nthawi imeneyono tulono tinalibe. That was around 12. Mene Lexa anandiitana wandiuza kuti ah udziwa chani ase ifeyo I think takutopesa wagwira ntchito yopanda malipiro. Zinali zinthu zokhudza zonena zoti munthu mwakudwala aziyankhula zinthu zimenezozo komanso iwenso munthu wonena zoti ukumudwazika umakhala ndi chithunzithunzi choipa munthu akamayankhula choncho. Ndinamuuza zoti ah usadandaule uchira. Anangoseka n'kuzisiya. Nditasuntha mayi anga atandiitana napeza zoti potuluka kuchipinda kwa mayi anga napeza zoti Lexa wakomokanso kachiwiri Ndi- ndinabalalika sindinga- sindimadziwa china chilichonse chimene chikuchitika komanso anthu amene analipo ana akuluakulu anazaona zoti uyu kukomoka kumene zachitikiramu i think tisamuuze mwanayo komanso mayi ake tisafotokozere chifukwa akuluakulu amadziwa Tinanyamuka tinapita kuchipatala, titafika kuchipatala atamuyeza anapeza zoti anapeza zoti wamwalira ndipo zinakhala zinali zinthu zovuta kunena zoona zoti ndibwerere kunyumba ndikafotokozere mayi anga kunena zoti Lexa wamwalira olo wina aliyense wamkulu amene anali pamenepopo anali okhuzika komanso wina aliyense anabalalika kunena zoti tikafotokoza chani Chifukwa chonena zoti analipo azimayi awiri okhawo amene timakhala nawo. Omwewo anali mayi, omwewo anali bambo. Titabwerera kunyumba, anthube anayesesa nawafotokozera kuti amvetsetse ngakhale zinali zinthu zovuta kwa tonse. Tinakhala kunyumba kumaimbira anthu ena foni, achibale amene ali mtalimtali. Nditabwerera kuti ndaone mayi anga ndinapeza zoti amabanika kupuma, amabanika kuti azipuma bwinobwino. Ndinanena zoti ah mukudziwa tipite kuchipatala. Ananena zoti ah ayi tisapite kuchipatala. Ngati m'bale wanga wafera m'nyumba muno inenso ndifera m'nyumba muno. Ndinaona zoti sizinali zinthu zolondola kuti aziyankhula choncho. Ndinaona zoti pakhomopo tonse ndi ana tokhatokha kunalibenso munthu wina aliyense wamkulu. Ndiye kunabwera anzawo ena amene anandiuza zoti iweyo uka- ukawauza kuti anyamuke apite kuchipatala avomera chifukwa iweyo ndi munthu yekhayo amene angamvere nokanoka. N'tawauza anandimveradi tinapita. Tisanafike pa siteji yolowa mu main road kumapita ku Queens, pamene ndinkapeza zoti ndinangodabwa munthu zii sakuyankhula sakupanga china chilichonse ndi anthu anadzanena zoti munthu watani wamwalira mene ankalifotokozera kumayimba foni kunyumba china chilichonse sichinayende ngakhale mwana wa lexa ma- tinamfotokozera kuti mai ako amwalira iye anandiuza zoti ineyo sindikudandaulayi nditsala ndi amama. Amama amatchula mayi anga, mayi ake amatchula kuti Lexa. Zinali zinthu zovuta kuti mwana uja timuuze kunena zoti amama amwalira. Chifukwa zonena zoti iyeyo chikhulup- chiyembekezo chake chonse chinali chonena zoti ndatsala ndi kholo limene ine ndimalidalira, ndimalinyadira. ngakhale wina aliyense patakhala kuti palibe, bora ndikhale ndi iwowo. Titabwerera kunyumba, sindinam'fotokozere mwana kena kalikonse, tinakhala mpana mam'mawa. Anzawo a mayi anga ndi omwe anam'fotokozerano mwana uja, komano mwana anali ndi mantha kuti abwerere kunyumba. Anakhala kwa anzawoko mpana kufikira mwambo wonse wa malirowo kupanga, anthu aja mpana kukayikidwa. Ndipamene nu anabwelela nu kunyumba kunena zoti azaone nu kunyumba kunena zoti kukhala motani. Mm-hmm.
Okay. Yeah, that is a, uh, it's a heavy story. It's a hard, sad story. Yeah. And I thank you. I think you're brave for coming on the show to, could you, you should share an experience like that. Uh, it's not easy uh, losing a parent. Mm, both uh, in a space of a few hours the same day is not easy. So ndamva kunena kuti um, makolo ako uh, onse awiriwo anakawayika uh, in the same grave Zi- zinaenda motani kuti uh, mpaka ananena kuti ayi angowayika in the same grave because nditamva ndi zimene zinandipatsa chidwi what happened kuti zipezeke kuti ndi anthu awiri komano akumba zenje limu mm. mm. what happened okay nanga zoti anthu anangomwalira nthawi imodzi Mhm. komanso being my sisters Mm. zinalibenso kwa anthu amene tinati zoti akumbe manda kuti akumbe maenje awiri Mhm. zinali zinthu zovuta komanso zikanatenga nthawi Mm. nkana anapanga chiganizo chonena zoti angowayika dzenje limodzi okay yeah. All right. So uh, You were 18 years old makolo ako akumwalira um, um, ndiwe mwana ndithu pamene- now you're 19 how did you handle this experience knowing now kuti now uh, amene anali makolo ako umakhala nawo asiya mwana wa zaka 7 who is now 8 years old azikhala ndi iweyo uh, komanso amwalira choncho unachitenga bwanji um, iweyo chimenecho
Okay zi- zinthu izi zinali zinthu zovuta kwambiri mpaka na pano ndi zinthu zovuta komano kukhala unanena zoti wavomereza nthawi imeneyo iweyo chimene uli zinthu zimayenda chifukwa upanda kuvomereza palibe chingayende mm, mm, mm.
paja koma unakhala ngati unasala wamkulu ndi iweyo yeah. mm.
nde ndakhala titayika maliro anthu ena adalipo mawu amene anandiuza abale athu ena ake amakhala Lilongwe anandiuza zonena zoti ngati ukufuna kuti ukhale masiku ochuluka uyenera ulimbe mtima chifukwa pano pano kholo ndiweyo pose pano ena onse akamabwera azinena zoti tikapeza mayi pakhomo paja akunena iweyo ukapanda kulimba mtima palibe chimene chingayende and uli pa sukulu kuti usalimbe mtima uziganizira za mayi ako sukulu upezeka kuti wasiyira panjira ndinavomereza zonena zoti a zikhala bwinobwino ngakhale nthawi imene jayo ndimakhala ndikuimbirabe mafoni ngakhalenso umaona kuti a Ndinakumbuka. zinthu zikuvutabe Mm, mm. komano ndinavomereza zonena zoti ngati sindilimba mtima panopa palibenso nthawi yomwe nditazalimbe mtima chifukwa ineyo ngati sindilimba mtima mwanayunso salimba mtima Mm. ine kupezeka kuti china chake chandichitikira mwanayunso nde kuti tsogolo lake kusogolo kusirikuonekayo
moti mwanayo anam- anayamba kukuyang'ana iweyo ngati mayi ake tsopano Yeah. kuti amayi anga amene asala pakhomo pano ndi Angella Yeah. Hmm. that's so much pressure nanji nanji iwenso kukhalanso mwana having to deal with that pressure how did you cope
uh, pano pano monena zoti tikakhala zimene mwina mwana uja ndimamulimbikisa zonena zoti akalimbikira sukulu chimene chonse chidzakhala bwino ngati sakulimbikira ndi zinthu zovuta chifukwa yekhaso amaona nazo zoti amama ankandipangira chakuti pano nanji asamandipangira ndimamuuza zoti chifukwa kunena zoti ineso ndi mwana Sindipa- sindigwira ntchito ndiye wangokhala Mm. ndiye iweyo ukapanda kumvera ukapanda kulimbikira sukulu palibe chimene chitayenda Ndiye panopa mwana amamvera china chilichonse chimene ndingamuuze zoti ichi ayi ichi pangani ichi china moyo nkumayenda tsiku ndi tsiku okay.
to our viewers um, amene mukutionera umu mmene tikucheza ndi mtsikana amene angela amakhala kuno ku blantyre ku kampala mayi ake anali mfumu amakhala ndi iyeyo ndi mai ake ndi mchemwali wa mai awo, sister wa mai ake, amenewo anamwalira chaka chatha mu August, uh, maola ongolondozana, so tikucheza naye kuti timve kodi anapanga cope bwanji, so tidakachezabe naye tifuna timve kuti za ufumu zinayenda bwanji, like I said her mum was a chief, komanso timvenso kuti panopa moyo wake ukuyenda motani, how is she surviving

Welcome back dear viewers. We are talking to Angela today amene akutifotokozera nkhani yake imene mmene wanenera Pemphero muja kuti she's going through a very tragic situation. She went through a very tragic situation last year. Now the question that I want to ask you Angela is financially zikuyenda bwanji?
Okay. Panopa kwambiri timapanga depend on well wishers kumbali ya mwana

It's very beautiful to hear. Yeah, it's, it's important. Um, I'm happy kuti kuti mean you are, you are going on with your school. We've spoken a lot about your school, you and I, and uh, uh, I know kuna kuti you're going to do fine with school. We are all here to support you, and I know kuti anthu enaso kupanga support. Mano nkhani mwene ikuti pasaso chidwi tsopano. Uh, mwina uh, kutheka samene akuonera ndi chidwi. Like I said, your mom was a chief. Yosumene okhala mfumu. Za- za ufumu zinayenda bwanji Okay, nkhani ya ufumu imakhala nkhani ya kubanja Mhm. Eh, zinali zotheka kunena zoti ndinakatha kukhala mfumu komano ndine mwana sindingalole kunena zoti ndikhale mfumu yah okay akuluakulu alipo ndikanakonda ukanakhala mfumu ndingatengeko malo kumene kuti unakapeza yolowera ukanatha kungopezako malo ena ake okay alright so mm, Um, a lot has happened, um, and now we are looking at uh, you now becoming a parent kwa mwana ameneyo uh, amene ali ndi zaka 8 i know kuti timamva ma cases ena kuti ah, kwakuti kuja kuli ana amasungana okhaokha zimachitika ndithu uh, and you are an example of that and uh, I, will say, I will tell you the truth i'm very proud of the woman that you have become uh, actually amai ako adamwalira uh, i was telling my friends but i don't know how angela is, is, going, to, is going to survive even me I had no idea because uh, my memory of you is you being being kamwana kuti ndikabwera kucha ah, pemphera lakucha kuti eh, ndigale ndikagule chanja ndikazibende you know stuff like that you understand you are still young uh, muli ku school nthawi imeneyoyo uh, and I was worried but uh, I- I've seen a big transformation and ukamandiuza kuti ah ujeni wadwala tipite kuchipatala I feel kuti yeah, you have become a mother at such a young age like you said Nikki it's, it's a lot of pressure on you but uh, uh, uh, what I want to ask you is kwa anthu ena amene akuonera panopa kuti mwina analuza makolo awo uh, komanso mwina ndi ana akusungana okhaokha ungawauze mawu otani iweyo kuti uh, uh, based on your experience kuti iwe zako zikuyenda bwanji how you coping how are you surviving how can they cope how can, how can they survive okay.
uh, kwa atsikana amene musunga nokha, okhala ndi anyamata amene mukukhala ana nokhanokha ngati mukumana ndi mavuto umakhalabe ndi munthu wina wake nzako amene umatha kumuuza umaziwa zoti nazoti ndikamuuza wakuti chinthu chija ndichimverera zoti chandichokera komanso ndoti iyeyo apeza nzeru yondithandizira. Ineyo ndakhala ndiyankhulapo ndi anthu angapo, anzawo amayi anga, mayi M'bawa and my friend, my best friend Edina, amakhala kumachinjiri. Amachoka kumachinjiri every weekend kumabwera kudzakhala weekend kwathu. Amauza agogo ake ndikukakhala kwa Angella. And amandiuza kuti, "Ah, yani, ne, iwe usamadandaule, chilichonse chidzakhala bwinobwino." Sunganene zonena zoti mmene zateremu china chilichonse chathera pompa ayi ngakhale ine ndimakhala ndi agogo anga mayi anga anamwalira ndili ndi two months zimenezozo ndinazindikira nditakula komano taona pano mayeso a form four ndinalemba iye amaphunzira ku Park college and ndimakhalabe ndikuzionera zoti nazoti ngati iye anakwanitsa kukhala chonchi inenso nditha kukwanitsa ngakhale mayi M'bawa amati akabwera amandilimbikitsabe zinthu zimene amandiuza kuti inenso ma- makolo anga anamwalira ndili ndi zaka 12 komano panopa taona mmene ndimakhala mmene ndikukhalira anthu ambiribe amakhala kumabwera amandilimbikitsa and inenso ndikakhala ndi vuto ndimawauza ineyo ndili ndi vuto lakuti lakuti lakuti anthu aja amapeza zoti akubwera ah kutere utere utere vuto lija lipe, lipepuke or pena ndimamuimbira Pemphero kuti ah Pemphero ife ndiye kuno kukuvuta and amakhala kundilimbikitsa even madzulo amathamanga ayi mwati chavuta ndi chani tichezacheza munthu umaona zonena zoti anthu asananditalikire alibe nane chifupi mpaka na panopabe mapeza kuti ndimuimbira Pemphero takusowa kuno ndoti Pemphero abwere azatione timaziwa zonena zoti tikawauza anthu awa zinthuzi ndoti atithandiza. So would you say kuti kukhala ndi anthu kapena azinzako kapena achibale oti you trust them ndi nkhani zako, you trust them ndi mavuto ako is very important to get through Yeah. such a situation? It's really important kwambiri atsikana ndi amene timakhala nazo nazoti timazisungira nkhani timakanika kunena zonena zoti timuuze munthu ineyo mu- ngati ineyo kunena zonena zoti mwina anakhala munthu wina wake sibweza kunena kuti, "Ah, Pemphero ndili ndi vuto lakuti lakuti mwina anakatha kupanga nzeru zake zimene zinakatha kumpasanso mavuto komano nazo zonena zoti ndikapanga njira yakuti yakuti ndi njira yopusa ngakhale Pemphero uja ndikalipira Mambala pano zoti kupanga chinthu chophoyira pemphero jandikalipira. Yeah.
no, but uh, that's that's a key point that she's saying. Uh, zomwe timakamba nkhani ya mental health uh, timanena kuti let it out talk to someone else uh, it, it's a very key point anthu ambiri akakumana ndi mavuto timangoti tingowasungira mkatimo basi uh, munthu ku- munthu kupweteka ndi mavuto you're still keeping it in

mavuto aja akhati ali pamutu pomwe ona ngati eh ndi chi- dziko lonse wa- waliheda pamutupo mona ukamba ukamba kumu- kumuuza munthu wina makuza ah look like your friend Edna was saying Yeah. kuna kuti ine i lost my mom when i was two months old but here i am so umaona kuti ah, i think eh, what i thought was a big problem is not a very big problem so to our viewers uh, if you are watching the show right now i want to say let us master that culture of being able to say chakudya ndivuta pali kwakuti timampanga trust ndikankhwala naye of course know your friends eh fuka pali ena ndi apa very very eh, important ndi radio kungomuza lero kaya pali uko ma surveillance camera exactly mm. so you also mm. need to be careful no so I, I thank you for saying that i think it's um, um it's it's very important um and as we're coming to the end of the show nifane ngodziwa kuti kodi what are your plans uh, for the, for the future of course Nick asked touched on that uh, she was asking soon soon I can be but I want to know what kodi uh, what, what dreams you have for the future ufuna kuyamba uzayambe kupanga business ufuna kupita ku college umakambana ndi anzako ya pact umafuna uzakhale ndani umafuna umafuna uzakhale lawyer umafuna uzakhale uh, munthu woyankhula pa TV ngati Pemphero Mphande what are your dreams or journalist like Nicole here uzakhale Mrs hide my ID I do plan to take NEC. You want to be a nurse? ya Okay. komano pakanthawi apa ponena zoti ndikudikira mayeso nditha kupanga bizinesi utapezeka mwayi wopanga bizinesi Okay. chifukwa chonena zoti sindingamakuimbire pemphero daily ayi chakuti chavuta Quite chakuti right, chavuta quite right, munthu quite- sapeza daily Mhm. Yeah. ufuna Yeah. ukhale uzi- uzipezeka wekha Yeah. uzilimbikira wekha yeah and that's very encouraging and by the way to our viewers amene mukuonera uh, we we did some small fundraising for angela um, I, I, couple, I posted a story and a few of you sent some monies and i think she's still thinking of, uh, of doing business um, uh, but yomwe tufuna kupanga business yowoda ndi kugulisa zovala mwayamba kupanga business imene yazuwaoneka kuti fashion idakali she looks like it's definitely the business, business for her mwayamba kupanga plan a business yeah Okay. Mm. Pano we're wishing you all the best. Um, I believe una kuti uh, amati kukula satani saimbira ng'oma saimbira ng'oma uh, mwakula muli ndi mwana wako amene mukhala naye he's no longer uh, your, your, uh, your cousin he's your son akamaona iweyo akuona um, kholo lake so it's important for us also for you to live a life that is exemplary because when he grows up his image will be kuti ndima- nakula ndi uh, ndi Angella amene ali mayanga and whatever it is that you impact you put out there zomwe zak- zikhale zi- zili mkati mwake so i thank you for coming on the show for being brave to share your experience i know kunena kuti uh, you're, you're maybe you're still processing that, but I know kuti koma kupitako, the future looks good. So to our viewers, uh, omunimira jazira ndi mtsikana amene Angela, just sharing her experience and how she she coped with uh, the tragic experience. Ine ndaro- ndaropo kanthu, I hope nanunso mwatengapo kena kake. And that's how I've got this show. Thank you.